ọ dịchie ị chọ ịgwa m na aha jizọs na ekpere na-arụ ọrụ kpee ekpere sị na nepa ma wọkụ dịchie ị bịa sị m na ọkụ ya-adị echi n'aha jizọs ewetazi ọkụ echi makwa na a na-eweta ọkụ ewetazi e je sị m na ọ lụlụ ọrụ no pray na na-enye testimony afrịka bụrụzi ebe a na-enye testimony esi m ugwu awụsa bata moto anyị asomersault mmadụ 5 anwụ 10 anwụ is that what we come here for? parents kedu ka i si wee nie nne gị kedu ka i si wee nie nna gị kedu ka e si wee nie nne gị kedu ka e si wee nie nna gị ọ bụ na ha nọchaa na ya ka anyị ga-etinyecha ọnụ n'abalị a nwoke na-anụ onu m bịanụ nwaanyị na-anụ onu m bịanụ ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa na-anụ onu m maka na ihe nji wee na-aga ọfa bụ na ọgụ anyị nụ n'ala Igbo adịghị easy anyị nụsịrị ọgụ tụrụ ugo anyị meriri ndị ụka youth esigo n'ụka gbapụsịsịa am telling you ife niile ị fụ na-eje adagharị n'ụlọ ekpere bụ ndị dị frustrated ndị ụwa gbara star n'anya fa che na e ji ekpere asolve problem ka anyị si merie ndị ụka bụ na anyị sị sị kpọtara anyị onye dara ngwụlọ jizọs mere ọ gaba ije iseke ihiala na otuọcha na ụmụnze na agụlụezechukwu na uga na nanka na ekwulọbịa dutere nụ anyị ofu onye igboukwu dara ngwụlọ jizọs mere ọ gaba ije kpọta onye obosi kedu onye mkpọ kedu onye abịrịba kedu onye ụmụahịa kedu ya bụ na anyị nwa ji eziokwu wee tụrụ ugo kedu ihe me anyị na-ama na-enwe aṅụrị kedu ihe me anyị ama dị proud ife onye ụka isi atụfi akwasị gị na akụpọ ma ha na-asị asị o nwe onye ụka kwesịrị ịka gị na-emesala nse n'ala Igbo karịa gị nwa bụ onye ọdịnala maka na eche m na ezokwu na-achị na the whole world the whole country ngago n'ụwa ife na-erule obodo bụ eziokwu so kedu ihe me na gị nwa bụ onye omenala bụ ụzọ eziokwu ama apụta dị proud na ị bụ onye omenala a na-ezo ezokwu ezo okwu anyị dị very simple kedu onye dara ngwụlọ n'ezeagụ ọ n'iwolo ka ọ n'akama gị ka m na-ajụ e nwere onye imufu ka e nwere onye ụmụida ị ma dara ngwụrọ na-aga ije today after prayer m wee sị gị nọrị na-eti aka n'obi na-eto onwe gị odogwu m na-agagide ana m aga aza eze eze ka m bụ etiri m okpu asị ya ka merie ndị oshi ndị fada na ndị pastọ jiri anyị na-agba bọọlụ in the whole world o nwere ndị ji obi ọcha eje chọọchị ka ndị Igbo in the whole world ngago ndị Igbo nabata Christianity with obi ọcha fa niile na-efollow Christianity with obi ọcha ndị isi ndị Christianity ma na ọ yahoo ka a tụrụ anyị wee na-atụ anyị yahoo na-egbu anyị kama unu ga-ejiri the religion gwee eziokwu fight for our freedom na ewere ya na-atụlụ anyị asị kewesie ezinụlọ na uncle gị na ị na uncle gị nọ na village amarọdụ blood pressure na-enwere ihe egoro ya bp machine go n'alụ ka ị na-agbala ọsọ na obodo n'okechi gị what are you talking kechie gị ha o weta nwa bebi na abụ kee ya ụdọ nwa bebi a bebi ụdọ ahụ bụ ụdọ a sị gị na akụdo gị ntu kụdo gị ntu na ebe owe onye ọbụla ga-azụ ahịa everybody must not be a business trader for ndị be anyị nọ n'obodo oyibo 45% of ndị be anyị nọ n'obodo oyibo bụ ọrụ ka ha na-arụ kpọzie ya na 55 bụ afịa ndị be anyị nọ n'Europe na America na Japan 40 to 45 percent of them bụ gịnị they are working ọrụ ọ bụrọ business so ọ bụrọ onye ọbụla ga-azụ ahịa na mgbuka obosi ọ bụrụ na motor parts ị na-ere na mgbuka obosi na e nwee ebe a na-eproduce ya na awada ndị a na-akwa barrow na mgbuka obosi ama na-akwa barrow fa ga na-arụ na factory ọ ga-abụzi na mụ na gị amasị ka ndị ọcha si survive ọ survive ị dị happy taa na jizọs nyere gị ego onye ọzọ na-akwa barrow you are a wicked man ị dị devilish ị nweghị ezigbo obi if you are celebrating any spirit over your wealth today ị nwerọ fucking sense ị dị demonic that is why ndị omenala bu ụzọ we don't celebrate wealth we fight for our people to know that wealth is man's ideology ego man's ideology chineke keghe ego man created money ndị gboo ji gwa gị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ our ancestors have designed the means of prosperity n'ala igbo before the white man came here the only way ọgwụ ego ndị nna nna anyị ndị nna nna anyị agwọbago ọgwụ ego tupu ndị ọcha abịa and ọ na-awork kedu ebe ọgwụ ego ha na-agwọ fa gwọrọ ọgwụ eke ọgwụ ego a kpọrọ eke kpọọ oye kpọọ afọ kpọọ nkwọ yes i jee na eke nkpor gote ife i jewe nkwọ ogidi lee nya i gote na nkwọ ogidi nene some villages nọcha nso fa ncha adị enwe the same market obodo nke a nwee ike nwee eke nwee oye ndị ọzọ nwee afọ nwee nkwọ the only way the only okite the only ụzọ ndị be anyị ziri anyị e si akpata ego ebe ha na-eje bata nweta ego ọ bụ na afịa na ọrụ ugbo afịa na ọrụ ugbo o nwere alụsị ndị nanka wuwere taa ada si na ọ na-enye ego ndị gboo wuwe o nwere alụsị dị n'ozubulu today ndị gboo wuwere si na onye chọrọ ya na ego bịa ebe afụ ife e wuwere n'ozubulu bụ nkwọ oye afọ eke na ọrụ ugbo keduzi nke anyị ga-esi pụọ n'iche ewere ụmụnne m na-agba bọọlụ maka na ife na-esila anyị ike o nwe onye ọ dịrị mma na naijiria ụmụnne anyị ndị nke akpọ mopol a ga-agwa gị ego na ha na spend na polisi per month you won't believe ala afọ ọfa kedu onye ọ dịrị mma na naijiria today jizọs ya eji decide dị na-agọzi anyị m wee jụọ gị bụ onye ojii ọ sọ gị dị mma ị dị na-agọzi agọzi ma na-akwụ onye Saudi Arabia ụgwọ every month obodo nye gị Jizọs bụ Britain na-akwụ every damn citizen ụgwọ ma ị na-arụ ọrụ ma ị da arụ ọrụ every month ga ego ga-aba gị aka because na a ma na ego bụ mma nwoke bụrụ mma nwaanyị now obodo nye m Jizọs a na-akwụ every citizen ụgwọ ọ bụrụzie Jizọs fa nye m ya gọzie m nwa ị gọzie m Chidimma be anya na-ere pure water jizọs gọzie m m buru moto onye ọcha nyagoro for 10 years m were 30 million zụta ya m buru ya pụta n'ụzọ ọpụ iwe ga na-ene mma Chidimma ka ọ dị ime buru pure water n'isi kwọrọ nwa n'azụ ị sị m dị happy the worst thing ime m bụ ịpụta ụwa I regretted the day I was created to live here as a Nigerian honestly how old ka ọ fọrọ kịta m bụrụ ya nwụrụ anwụ ma ọ bụkwanụ ụmụnne m anụ na-eme ka nzọta egbufurọ m n'oge highest nọkwuo m 35 or 40 ọzọ nke m agabaa ya continue otu ọ dị kedu ihe me na be anyị ma dị soft kedu ihe me na be anyị ma dị na-aga n'iru kedu ndị ụka ji wee were ekpere keji anyị arapụ ndị ọjọọ gọọmenti anyị ga na-achụ na-achụgharị uncle anyị nọ na village na-afọrọ rie kedu anyị ji okwu asị eme o nweghị onye kechiri gị na eziokwu na ebe a na-ekwu enweghị anybody born by woman kechiri gị nụ ka ọ dị be oke bụ ka ọ dị be ọgụnụ ka ọ dị be oke bụ ka ọ dị be ọgụnụ ọ bụrụ na enwere factory ise ebe a na-arụ ọrụ dịka m si gwa gị ndị be anyị nọ Europe today ma ndị na Amerịka over 50 to 45 percent of them bụ ọrụ ka ha na-arụ and ọrụ a ha na-arụ there ọ bụrụ na e nwe the same industry na be nne ya a na-akwụ ya the same salary o nwe ihe ọ na Amerịka eme so onye ọbụla ma nzụ afịa ụfọdụ n'ime unu nwere ike were ego tinye na biznes ọ gbarie ị sị na-eme gị na ọ ihe emere eme no ụfọdụ n'ime unu taa kwesịrị ịnọ into sports kedu sports ebe ya ebidogowa n'obodo oyibo ha na-eme swimming sports bicycle sports car sports ma nke na-abịa tụọ okwute onye nke ya gafelu ndị mmadụ eju na stadium na-ekiri e nwe nke ha mepekwa ekete ụmụaka na-egbu igbe onye ya egberi igwe cross line a na-ewini mmiri a na-ebu cup worth 100 millions of dollars negodo ogbete space adịghọ onye ọbụla chiri isi chịkọọ na ogbete n'enugwu na mgbuka obosi space adịghọ mgbuka nkpọ the same thing main market no space chekigodo ụmụ chukwu okike abịama ihe niile a na-ere na main market chekigodo na ijezie na Ezeagụ n'Iwollo Oghe ọ bụrụ na na eprodusi ya bụ ife dị mana nwere onye Ezeagụ ga-abịa ọnịcha ihe niile a na-ere na main market na ọnịcha bido from Lagos line to Emeka ọfọ ịghọtago to ma ndị na-ere oche akpụ oche ma ihe rọgụ ọ bụ na e produce ya na Ezeagụ onwere onye Ezeagụ ga-ama ụzọ ọnịcha they will be in their community they will be working a ga-amụ mmadụ na be ndị ọcha nọọ na village ya too go school rụọ ọrụ ọ chọọ ije leave pụọla onwe ya bata kalụ nka nwụrụ na be nne ya same community amụrụ ya kedu ihe me na anyị achọghị isi otu amerịka si dị mma dị mma aghaa mere na mụ na gị achọrọ isi ka London si dị mma dị mma sọsọ afọ m na-ata bụ onweghị ajọ mmụọ nọ n'ala Igbo ka m chọrọ ka ị malụ wepụ ụjọ ndị dibịa na ndị ụka bụ ụjọ ka ya atinye gị n'alụ wayo azọgo m over 6500 people ndụ recorded na-abụrọ ndị nwụrụ anwụ tupu ị na-enweta ọ bụrụ na m azọgo 6500 ndụ till now mara ma na ihe nwụgoro from 2017 na till now na-eche ka o luo turn fa akarịgo more than 20,000 na-eche m ka o luo turn ụnụ amara ihe m fụrụ tibe mkpu i love you as nwa onye igbo nwere ụgwọ a na-akwụ m Facebook ada akwụ m ụgwọ I did not monetize my page I created hatred because unu na-efeel na m na-ecreate hatred but I'm trying to show you love Bible is scam nwere chukwu okike abịama na ndị aja ana nwere God dere akwụkwọ kwe gị nkwa ihe a bụ nkwa ndị ọcha kwere gị na Bible ka confuseo gị ka ịdị mmiri na-epersuade God ya mee something fa na-arụrụ onwe fa technology na-asọvụ problem kwefu ihe na-eme kịta iPhone Pro Max ebidogo from iPhone 10 ka ọ 1 ka o bido rugide ruo 17 bụrụ ka ọ bụ iPhone 20 ọ pụtara na o nwere onye Umunya ga-alụ m fon chọọ ịgwa m na onwere Nteje Abọgụ ga-alụ m fon ha nọ ya mana the equipment adịghọ gọọmenti is not there to support them let's build and help our land anyị na-eme ekpere everyday mountain of fire akpọrọ gị kpọje ndị Chosen akpọpụ gị katọlik akpọrọ gị anglịkan akpọrọ gị ama jehova akpọrọ gị na a ga-akpọta nwanne m n'ụlọ ọgwụ ka a gbuo ya ọbara mee ya surgery ọ sị mba na ya bụ onye ama jehova na ada etinye ya ọbara ọ nwụnarị anyị keme na mba anọ bọsa bịazi inyi the girl ka anyị mepee akpati vidio the girl gosi ndị sọpọtụrụ ha ajụ nke tọ the girl mịa paịpụ kanopi pịa onye isi ama jehova pịawa ya isi pịa ndị ọzọ sota ha ncha gbafuo zọba isi onwe fa because they killed that child they refuse na that child ama mịa blood transfusion yatago iche na nwere ịpụta na-akpọ m iyi but I'm fighting that I love you omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ebe niile anyị nwere branches o nwerọ bụ onye n'ime ha sịrị ụnụ tụkọta ego sendalụ m kama ofu pastọ ọbụla ruo my level nwee chọchis otu m si nwee branches na omenala bụ ụzọ eziokwu ga na-agba G-guard ọ bụrụ ihe ụwa ada eche m i want our people to be liberated ife m fụ n'igbo love themselves charity foundation nzuo onye ịma na na ga-etigbu m ma igbo love themselves chukwu abịama ji ya mepeelu ndị igbo ụzọ ka m fụ ihe na-emenụ ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa nwụgoro out of ignorance na be anyị dị ka aja ihe na-egbu ha bụ obere ife kedu ihe a na-eme gị taata ọ dị gị ka ụwa nke gị agwụgo ada eme onye Hausa Nnamdi Kanu gwara gị sị gị when Nigeria happen to you you understand ife na-eme mụ na gị bụ Nigeria o nwerọ mmụọ kechiri gị ọganiru ụfọdụ ndị dibịa sị gị na chi gị sị gị nye ya nri chi gị sị gị nye ya nri chi ụwa gị aman kechi gị ọganiru azụ onye igbo azawa traditional nke ọchọ ị naa be nna gị ọ bụrụ ọkụkọ ka ị nwere ọ bụrụ ji ọ bụrụ ede ọ bụrụ rice ọ bụrụ efi ọ bụrụ ewu tupu i sie kpọkuo chi ụwa gị na ị na-enye ya nni na ị na-eselebreti ya na ị na-eme saraka igbo kpọrọ ya saraka cos ya bụ ihe ndị ichie ji connect anyị na ndị nwụrụ anwụ ka the love dịkwa so that mụ na gị nọchọkwa ụwa echi na kama ụmụ gị ya-echefu gị ndị ichie bughachite gị azụ bịa sị na ị nọrọ nwa gị ụwa na ị nọrọ onye ụwa you know this thing is just communication of love for love to remain ka ị mara ebe i si bịa ụwa ka all your mindset ihe gbasara gị dị within your environment mana taa our mindset is no longer within our environment our mindset nọzi na Jerusalem na Jerusalem kedu ka gị bụ nwa afọ igbo ṅụjuru ara nne gị ọfụma ga-esi kweta na god kere enigwe na ụwa wetara jizọs na afrịka 168 years ago i kwete ma how many billions of years this world has been existence ọ maka na e dere ya n'akwụkwọ why must the britain deceive us so easy after knowing that na america na black america niile nọ na america taa bụ ihe e zuru ezu na africa you are not pained you don't want to question them maka na fa bịa taa ga aga esi na they murdered you they kill us kill our parents enslaved us you ị makwa ife bụ slavery ha ji anyị mere ife masịrị fa taa tụrụ ka na-asị Jizọs were gị mere ife masịrị ya you are still asking white people to use you and do whatever they want were m mere ihe masịrị gị enye m gị onwe m kedu ị na-enyeri onwe gị fa nye your community onwe gị nye your parents onwe gị nye ụmụnne gị ndị Igbo onwe gị ọ fanwa ga-eji gị mere ife masị fa man is God to man mmadụ bụ chi ibe ya kedu ọgụ m na-anụ kedu mbọ m na-agba ka ị maa na ị naghị efe n'abalị atụọla m chalenji so onye nwee pawa pụta ị sị na i nwee any pawa apart from egbe mma ma ike ọkpaka pụta pụta nye m date and time na ị bụ dibịa na ị bụ pastọ na i nwe any power hidden na ọgwụ anyị i kechichara ekechi nwere ike dị na ya na i bupụta ya kịta ihe emebe nye m date and time bupụta ya give me this challenge mana m chọọ ime obere giveaway ndị mmadụ eju gbudugbudugbudu m mepe WhatsApp m ndị na-ayọ m for health na ha fibroid operation aka nkụ mana m tụzie chalenji kpọta onye ngwọrọ gara ije were 10 million with 50 plot of land ị ma-akpọta m sị gị ị sị na i nwe pawa na ị na-ekpe ekpere ma ọ na-agwọ ọgwụ pụta my brother my sister o nwerọ ihe ka gị ike n'ụwa I'm telling you have the final decision fon i ji ekiri m gị dị chi were ya kụwaa na o nwerọ mmụọ ya-asị gị stop stop stop stop being brainwashed na ndị ọcha sị gwa gị na e nwere spirit nọ n'elu na-ekiri gị If there is any God in the Bible watching us right now, in this country suffering, why UK, Germany, France are living good life, God are the wicked. We are the God we are talking about. Ọ ya ndị Igbo ji azala okike. Anyị na-aza okike. Anyị bụ okike. Ọ bụ na e kere anyị eke. Anyị nwaghị ọ bụ na e kere anyị eke site n'ihe e kere anyị na anyị nwa ka ọ dịkwazi ikekwazi something ga-enyere anyị aka ọ ihe kọrọ anyị kịta okike kpọọ onwe gị okike ị bụ onye okike since a napụrụ anyị okike anyị nwa ka ụbịa mbịa dị n'afrịka kedu ihe napụrụ anyị ka eji napụ anyị okike baịbụl ekpere ị na-ekpe ekpere ka ị nweta ihe in the form of n'ịbụ onye oshi go out there work that thing out ị bụ onye ori claim car I claim house what are you claiming mgbe nye unu challenge ịlụ ụlọ ma mmadụ na-alụrụ ụlọ m gwa gị sị gị jee gote one bag of cement jee gbata one trip aja kpụọ blọk onye nwere ibido gị ịlụ ụlọ turn be food jee gbata one trip aja goo 10 bags of cement o gote two bags kpụchaa two bags ahụ eme ka alụwa gị ụlọ before you know it kpụọ 100 bags n'ego na-eke ejem eh, edo blọk 18 naira edo o lugo 2000 pieces of blọk ebe a na nwepụta egbe ha n'aka a na-akwagharị gị ụmụnne o wute m na ụmụnne m ndị fada gụrụ akwụkwọ ji ụmụ igbo akparị amụ ji anyị egwu egwu ji ụmụnne m na-egwu egwu ji ụmụnne m na-egwu egwu ji ụmụnne m egwu egwu o wute m na ụmụ igbo gụlụ akwụkwọ ji ụmụnne m egwu egwu TB Joshua were n'ụmụ igbo gbalụchaa bọọlụ nwụrụ ka ọkụkọ nke na Elele eme mkpọtụ ọ nyụọna ka ọkụ nwee bank nwee skuul nwee everything my brother and sister ihe niile n'ụwa bụ ego ị dị mma o nwee biznes ị na-eme ọ dị ka ma ya share na Facebook ị weta ya once na ọ dị legit I will share it broadcast it for you people amara ya don't pay me time gbawa mbọ Nigeria bụ chụbịa ebe m si agwa gị okwu akịta na Lokoja ndị a niile nwere ego n'ala Igbo nwere any fensik ha nwere n'akpati ihe niile ị fụ nwere ego ụfọdụ n'ime ha ka ga-ata afụfụ ka ga-adị bizi the only thing ihe dị iche na ihe gụzie fa fa erie but onye ọ na-aka gị ego ka gị jide ego ka ga-ata afụfụ ọ ka ga-astruggle some of ihe ha bụ ọgaranya ha amụgide anya sometimes chi efo a na-attend some document and other things ụmụ Igbo kunienụ onweghị mma o ji anyị ana igbo dị nsọ ndị ụka ga-akpọ arụ nwaanyị a bi na ngwuru na be nna gị ọ bụrụ amosu onweghị onye igbo na-efe n'abani onweghị onye igbo na-eme disappear onwere onye ga-eme gị ọnụ ọya baa gị alụ agwọna m over 6500 nwenu onye m dujere ụnọ ọgwụ after proper evaluation ghara ịfụ ihe na-eme onye ahụ obi gị dị ọcha ebe nwanne gị onye Igbo nọ mee peace na family unu nwoke anyị na-agbala ọsọ nwaanyị na-agbala ọsọ na be unu ọ bụrụ amosu na onwere ihe na-eme na-aga aga gịnị ka ị na-eme mmadụ one na ana Igbo na-eri ezigbo nri today o nwere calculation anyị mee last time ngwa ga at least na onye na-eri ezigbo nri taata kwesịgodo nri ọ ga-eri n'ụtụtụ kwesịgodo ị worth 2000 na ndị na-erichata ezigbo nri obele efifie 2000 abani 2000 ọ bụrụ 6000 na day ama m na some of us ya erie one plate nri anara anyị 10 5 na Abuja ebe a enwe ebe anyị eje rie nri na Abuja ebe a sị gị 8500 a plate 75 once mana ka anyị wegodi ya 2000 na ị na-eri ihe mmanụ dị na-ede rice without meat 6000 nwa timesgodo 6000 times 30 days is 180000 how many sales girl na-receive salary 180000 n'Onitsha fụna onye ọbụna na-ana salary 100000 n'ana Igbo bụ a poor person ụbịam zuru ya alụ onye ọbụna na-arụ ọrụ a na-akwụ ya salary dị below 200,000 naira bụ ụbịam na-enye ya nsogbu the person is typical poor yes onye ọbụna na-arụ ọrụ n'ana Igbo be anyị a salary gị nọ below 200,000 ịdala ogbenye kedu ihe m na-agwa gị gbasiwe mbọ ike ọ condition government tiela anyị minimum wage this country kwesịrị ịbụ 300,000 na the minimum wage mana onwe onye na-agwa government okwu ụka na-agwa gị ka Jizọs ya abịa gọzie gị gọzie gị mama Nkechi na-ere pure water dị happy minimum wage obodo anyị kwesịrị bụ 300,000 naira na our teachers teachers zụpụtara governors teachers zụpụtara medical doctors our teachers na-ana salary 100,000 80,000 some of our teachers in private school and government school ka a na-akwụ 80,000 100,000 a month onye ticha na-akụzi nkụzi a na-akwụ 100,000 a month a year ọkwa 1.2 million efi m gotere mbọsị a na Abuja ba m kpụrụ kpụjere one of ọga m na Abuja je sị ya happy birthday ọnwa n'Enugwu Ukwu ego one ka m goro efi ya is not almost 2 million just efi mana a teacher onye nkụzi zụpụtara medical doctor na-eri 1.2 million naira a year ụmụ Igbo kedu wickedness anyị tinyedoro onwe anyị n'ife anụnwa ndị bishọp anyị nọ rapụ rapụ ihe unu kwesịrị ime rapụ ajọ mmụọ nọ na government house unu ga-eduru anyị jee chụba duru anyị na-achụ ihe a fụrọ anya a sị i kpebe ekpere na-ekechara akara kedu Europe mere anyị fa gọọmenti and religion a fa weta ihe system of gọọmenti a ndị a weta were ụka bịa what wrong have we done to the westerners to put us in this mess how much when when will it end asa ijebe ụka ijebe ụka ijebe ụka ijebe ụka na ọ ga-adị mma ijebe ụka na ọ ga-adị mma ndị ọcha na mere mmanụ ahịhịa na-eburu resources bịa ka iwu akpụrụgụ kpọchie briten nwunye prezidenti Sierra Leone pụta bewa akwa otu a Goodluck Jonathan nwunye Goodluck si bewa akwa si na Sierra Leone na the whole mining company dị na Sierra Leone bụ briten nwe the whole company na o nwerọ nke e nwe by individual by indigenes of Sierra Leone n'ife a na-enye fa bụzi ema e, e elecha gold fanapa enye ha 00.1 in form of na-ebu ahịa 100,000 dollars wee pụ e wee nye fa 10,000 dollars now how do you want them to use 10,000 dollars to develop Sierra Leone and when you want to tackle them now they will still use your people engineer them to fight you and chase you out of that seat ihe mere Goodluck Jonathan ofu ya dọla bụ ego one 150 ndị Britain sponsorwa Boko Haram nwunye Goodluck ji wee bee akwa sị there is God o ihe e megidere first lady of a country gị nwa ọga gị na-emegodo ọfụma gị dị mana o nwere ihe kọrọ gị na mana checkzie how nwunye president tiwara mkpu akwa bewa akwa Britain sponsorwa terrorist a chụpụ ya n'oche a tata dọla bụ ego one 1500 nwanne anyị nwoke na-arụrụ ndị Britain ọrụ n'Enugu sị na ya bụ Reverend Father okpe ekpere ekpere ka ọ bịara ụwa ikpe wee mepee ọnụ sị na Goodluck Jonathan nwanne gị bụ evil na o meet our resources o nwee bad luck meet our oil o nwee bad luck na Goodluck Jonathan bụ a failure na Buhari bụ Messiah na ọ ihe God o kwuru today what is happening onye ka alụ fọrọ kedu onye arụ fọrọ na ndị Igbo anyị adị eri ezigbo nri youths thousands of igbo youths adịghị eriju afọ i'm telling you onye ọbụla a na-akwụ below 200,000 naira salary ọ dị eriju afọ mana kedu ebe anyị ga-ebido ụka mere anyị alụ gọvanọs iru dike na anya ụmụ nkọ gọvanọ Alex Oti nọ under religion o nwere chọọchị ọ na-aga o nwere pastọ na-esekpuru ana a gọzie nya our amiable gọvanọ Chukwuma Charles Soludo nọ under religion o nwere bishọp ọ na-esekpuru ana o bie ya aka n'isi nwanne m nwoke bụ His Excellency Peter Mbah nọ under religion Nwifuru nọ under religion Hope Uzodinma nọ under religion what are these religion leaders doing unu rapụ ndị ji akara aka ya na bịa gwa anyị na ọ ka mma m gbaghara ụka o the only thing ga-eme na o nweghị ihe ga-eme ka m forgive ụka till m nwụrụ n'ụwa my knowledge can never forgive Christianity because na anyị nyere ya ilu aka fa enye anyị azụ aka ka ị na-egbula anyị fa dividechaa the whole family dividechaa the whole family na na-enye testimony afrịka bụrụzi ebe a na-enye testimony esi m ugwu Awụsa abata moto anyị a somersault mmadụ 5 anwụọ 10 anwụọ is that what we come here for africa bụrụ home of testimony anyị gwa anyị chandum na-arụ auditorium na-arụ ihe niile masị fanụ wee gwasị mụ na gị na-abụ na nke anyị ga-abịa through mirakụ so enwe ya anyị ga-akarị n'abalị a kedu ka anyị si eni mama na papa anyị how do we bury them anyị bụ ndị Igbo anyị ga-ana akpakpa ka ndị Igbo sị m kpebe ekpere iji maka Jizọs kịta kpọọ m asị mana i nwee intestinal obstruction e vuru gị bịa na my hospital anyị agwaba gị onweghị jizọs ga-agwọ gị ọya ọ bụ na ị ya ọya ị ya arụ jewe ṅụọ ọgwụ go to hospital kpụnye ọjọọ m melụ mgbe mbọsị m sị gị yaba arụ gị bịa ajọ ihe omenala ka anyị gọọlụ gị ọfọ ka ị dị mma ife m gwa gị na mgbe gboo gboo na ndị nna nna anyị agwanụbara anyị na chineke na-agwọ ọya inu gị a na-atụ nwere okwu eji ama atụ enwenụbụrụ mbọsị ndị nna nwere inu a tụrụ mbọsị ndị igbo bịa gwa ya na alụsị na-agwọ ọya ma ọ na chukwu okike abịama na-agwọ ọya no mgbe gboo gboo ị ya arụ a sị gị jee na famili dị otu a na ha nwa na-agwọ ihe dị otu a jee na famili dị otu a na ha nwa na-agwọ ihe dị otu a taa ụka abịa jide ihe niile ya saa jide ihe niile ya saa bo ya amosu bo ya ịta bo ya imo bo anyị ndị mmehie bo anyị ma ndị ya-eje ọkụ mmụọ ma ndị ya-ana purgatory onwere ihe ụka ebofu e, e, e, ha anyị ọ na ịchọghị ikwudo n'eziokwu kedu iji okwu asị ya ị naghị agbara ara ara ara ara ịfụ ma ndị nwụcha na ekpere fa je na Ngor Okpala you are seeing it ịfụ this heavy woman daa na nwụrụnụ kwefụ pictures ego na fly na Facebook yes onwere ike o nwee high blood pressure nọ na crowd ọ daa jụọ medical person ihe m na-agwa gị onwere ndị brain ha na-enwe discharge medically nsọ ya bụ na ị ma-anọ n'etiti crowd fejee di ya crowd karịa fa enwee discharge na brain daa they don't care nwanne ife ha nidiribe sọsọ onye ihe ọma mere ihe unu na-eme na ekpere bụ ndị pastor na-anakọrọ unu ego so ihe eji egbo mkpa n'ụwa bụ ego ọ bụghị ekpere oga enweghị any problem ijigoro e, ekpere solve n'ụwa the whole problem i solvego n'ụwa bụ ego obere oge na data ga-agwụ ị chọba ego You come don't need to pray. Prayer bụ ihe ndị ọcha create to weaken Africa. Ihe onye Igbo na-ekpe hicha n'ime kedu gị nwe onye ka ị na-achụ? Gwagodu m onye na-achụ ebe enwe onye na-achụ gị chụọ m nye m date and time ị ya-eji ta m amosu onweghị onye adịghị enwe problem mana biznes atụ m ọkụ 911 nwoke India buru akpa rice tinye n'ime ya ọ nata naijiria seize ya otu aka 32,000 dollars m si wee na m lose 32,000 dollars ọ mpụta si na ọgụ nwa ka ọ sịrị ya ọ mpụta si na ndị nọ na village ka ọ sịrị ya ama m ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ nwee onye ada eluzi nwee business man e business man ada agba loss ọ nọgide gbaa loss ọ nọgidekwa ọ dị mma jewe ụlọ bụ cheke onwe ị gesịa message a ụtụtụ echi jee cheke ya BP dọkịta na-etiriti m ka si n'ime room a apụ gbaa m ọnụ ọgwụ ịtọ n'abalị a chike nwere ọnwụ ga-ada atọ m ụtọ ọ iwe ka ndị be anyị si anwụ ka m ji kwuba okwu a ụmụnne m nwere ihe nna oke m na-erite na ya asọ m gị bata na omenala ka m agwọba gị ọya asọ m na ị bata na omenala tata na ị nwee ego e nwee onye otu anyị goro moto na Abuja last Sunday anyị mere ọgbakọ ee na ọ bụ ka m bịa tụọrọ ya nzu na moto m sị na anyị adị eme otu ahụ ọ bụ na ọ chọrọ igo ya anyị mmanya na o gotere moto o nye anyị mmanya ọ m bịa were nzu tụọ na engine moto engine onye ọcha dobere from scratch lụcha m bịa gozie ya ha ka doro anyị gozie anya m gozie ihe m amalụ ka esi eme who is fooling who anyị lụta nke ya edo Owerre egozie m nke ahụ rụọ nke ya edo Ọka Igwesi lụpụta nke ya edo Enugwu na ya ka m bịa gozie nke ahụ m gozie toyota hụ toyota toyota ka ị gote a sị m bịa gozie toyota product mụ nwa amara ka esi arụ tie rod onye ojii na-agọzi toyota product kedu power which energy i ji agọzi moto how pump and plain last week na ọgbakọ na Abuja but I told him oga we don't bring that ideas here we no dey gozi any moto if you buy moto drive your moto the only one we can gozi na na bụ anyị lụba nke anyị na mmadụ adịghị agọzi ihe o nwehọ ihe niile gozie gozie gozie gozie gozie anyị agozikwa ma power bank gozikwa o lugo ma phone ifere adịghị eme Afrịka na shirt niile Afrịka yi n'arụ ta bụ import ka a na-eme won't we be ashamed of ourselves ihe niile na-ekiri m kịta ụmụ nwaanyị na-ekiri m na ụfọdụ yi brezia ụfọdụ yi top n'elu

na jizọs need to leave rapụzi eze akụ na akwa bara ịdị mma obi adịghị mma prayer means hatred jizọs weta division since e weta jizọs ka ebido fụ division na igbo nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị since e mechiri unu ekpere ọrụ ezinụlọ pastọ nara unu ego na famili unu akarịgo vileji unu niile jide ego ịrụọ na fọdịkin ihe ọ chenjigo ị nweta n'ego na-ata ha afọ since ị kpọta ndị ekpere a bịa mebisie ma ọfọ nna gị ma ihe niile nye ihe na na bụọ ya gwa gị ma eme na ọha nwanyere ya na n'ebe a ọ na-ewe m iwe ka m kwute ihe Mathias kwuru ebe a maka o metụ o kwute nke metụtara nke m fụgoro m sị ka m kwuo ka m tụnye ọnụ na ya ihe a o kwuru ebe a maka ndị pastọ na-eje eniri ndị mmadụ ihe e nie a bịa bọọ sị gị na nna gị ji wee na-egbu gị nne gị ji wee na-egbu gị o nwee pastọs nọ na kenya ha bụ ejima ofuke na-eme ụdị ihe a ofuke chegharịa ofuke wee pụtazie wee na-akọnfes ka ha si abịa ị bịa a sị gị na e niri ihe na be nna gị ọ be nne gị na ọ nya nwa na-eme na ịdị aga n'ihu emechazie ha e send ofu memba ha ị naba ha na-eso gị ma mma eje mara ebe i bi emechazie at their own time ha bịazie nie ihe a na ana emechaa sizie ka e je bọọ and onye a niri ihe a ga-eso o ruo ọ kwụrụ n'elu ebe ahụ o niri ihe a ma ihe a bụ a long story ka m hapụ ya emechaa m ga-eweta ihe onyonyo a ka unu fụ ya o nwere ọtụtụ ihe Mathias na-ekwukwa n'ebe a bụ eziokwu bikonu ka anyị getọpụ onye ala nagodu ekwu okwu ị ga-ege ya ntị ọfụma ị fụkwa na ụfọdụ ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu ka anyị dobegodu nu sentiment ka anyị bụ ndị ụka werugodu sentiment dobe n'akụ ị ghọtago gegodu ntị jụọ onwe gị ajụjụ ma ihe onye a na-ekwu ụfọdụ abụ eziokwu ka ọ na ụfọdụ abụghị eziokwu ngwanụ ka anyị gere Benna agakalụgo ndị Nnewi niile mma ihe niile e mere ekpere na ala Igbo niile ekpere ọrụ ezinụlọ o nwe onye n'ime ha ruru ka one company Dangote ana m ajụ ihe ndị igbo niile emegoro prayer family deliverance jizọs na-abịa ịlụ ọrụ pastọ na-abịa ịlụ ọrụ gị n'aha jizọs nara gị 600,000 ihe eji eje ekpere ezinụlọ napụ gị 1.2 million 500,000 ọ nata mmadụ 10 5 million ego ka eji egbo mkpa were ya gboo mkpa goo moto kpọrọ eskọt ihe niile bụ ego o nwe nwaanyị be anyị na-eme eze nwaanyị nna asọpụrụri nne mọmi mmiri enwe ilo i love this woman so much maka na ọ na-eme eze nwaanyị mana mọmi mmiri enwe ilo ị bịazi ikpeazụ a na-akọzi ihe ọzọ na-akọ ihe ọzọ na-ewe m iwe ị na-akpọ m na fon anyị na-akarị ka nwanne mana onye ọbụla na-eme ka ọ brainwashịa ndị Igbo again I don't support it o nwere vidio momi mmiri enwe ilo mere mbọsị a wee na-asị ya na o nwere ndị na-eje achịrị aja ụkwụ mmadụ na a na-eje achịrị aja ụkwụ mmadụ na gị pụta n'ụtụtụ gị weta mkpụrụ bins isaa momi mmiri enwe ilo ị ma achị aja ụkwụ mmadụ kedu iji akọtọla anyị igbo ọkwa ka i tinyekwuo ndị mmadụ ụjọ n'arụ ka ha gbakwutewe gị ka ị lụọrọ ha ọrụ mmiri ka ime why can't you liberate your people 21st century ka ị na-agwa m na e nwee ndị na-achị aja ụkwụ mmadụ onye chịnụgoro aja ụkwụ gị na be nna gị e ji eme gịnị ya nchịta aja ụkwụ gị nwere ya jee rụọ eroplane ka ọ nchịta aja ụkwụ nwere ya jewe ebee nwere ya nye nwa dibịa o kechie gị nwa dibịa ekechiberọ gọvanọ ka ọla ka gọvanọ mọmi mmiri enwe ilo chee ya i don't love this na ha weta mkpụrụ beans gụta mkpụrụ bins 7 bins anyị ji esi rie jollof rijuo afọ ka ị sịrị ụmụnne m jee gụọ bins mkpụrụ 7 maka ụdị akụkọ a ka onye ojii chọrọ ịnụ i wee weta bins 7 i fee ya n'isi gị fee ya ugboro ịtọ ka ọ ịnọ i wee wụsị ya after 4 days who does that in America mami mmiri enwe ilo eche m na i bi obodo oyibo why are you deceiving our people I respect you a lot as onye na-epromote ọdịnala as onye na-epromot ọdịnala onye ọ na-epromot ọdịnala ana m erespect ya mmiri enwe ilo ọkala agwa ma ma ha many teachings m mụtara from him ihe gbasara practical culture mana mgbe o bidoro kọwa ya ya atite m faya ya ozugbo i don't give a damn mgbe o bido sị na na-eji akwa nwa two years agwọ ọgwụ ego i fired him na ọ ga-echezi na ga-echezi na akwa nwa two years gị mee ọgọ na e ji agwọ ọgwụ ego Oo, kedu ihe butere m n'ụwa a, biko ma chefuzie na a na-ere okirika Ọ- ndị a ha ama je goro okirika ndị ndị ọcha yiri nwa nwa two years were je gwọọ ọgwụ ego ụnụ na-achọ hatred division a na-achị aja ụkwụ mmadụ na ị zọọ ọkpa mmadụ abịa chịrị aja ebe ị zọrọ ọkpa ọ chịrịzie ya mee gịnị unu ebozina onwe unu ebubo ọjọọ baanụ sayensị baanụ teknọlọjị o nwehọ onye igbo nwerenụ pawa na-agwọ ọgwụ na-eme mmadụ afekt ha ncha niile bụ scam scam from a to z ihe na na-eme na ha na-eme eze nwaanyị na ha nwere pawa rụọ ọrụ o nwerọ ọrụ fọkin shit fa na-alụ fa ncha bụ scam go out there and work for yourself your success na-eme ekpere a na-eme eze nwaanyị a na-eme dibịa fulani bịa chụọ village unu niile n'ọsọ chụọ ma eze nwaanyị ma fada ma dibịa ọsọ na-akọ bullshit na 21st century ka unu ji awọriri ndị be anyị fọ a na-achị aja ụkwụ mmadụ chịrị aja ụkwụ mewe gịnị na 21st century na ọ sị gị wete mkpụrụ beans 7 were mkpụrụ beans mee ka nepa yara iwezi ọkụ na flat gị ka ị ma na ọ na-arụ ọrụ ị chọ ịgwa m na magic niile a na-arụ mee nke ụwa niile ga-ewitness na ọ bụrọ iwebute ofu onye napụ ya gị na-akọ bullshit weta mkpụrụ beans gụọ mkpụrụ 7 na ama ewe ọkụ this week or this year ị chọ ịgwa m na aha jizọs na ekpere na-arụ ọrụ kpee ekpere sị na nepa ama ewe ọkụ this year ị bịa sị m na ọkụ ya-adị echi n'aha jizọs ewetazi ọkụ echi maka na a na-eweta ọkụ ewetazi echi sị m na ọ rụrụ ọrụ no pray otu a m sịrị unu na jizọs ada agwọ ọya rụ mepe hospital o nwere every week ada eme surgery ada amụ nwa reality mee nke gị ka ị fụ nke a niile nọ sị na mma power dị emego m nke m sịrị n'ọnya ebe a ka power dị mepee hospital nye ụmụ nwaanyị igbo niile free ma ị bụ onye omenala ma ị bụ onye ụka bịa na-akọrọ m na a na-achị aja ụkwụ a ga na-ekwekwu ka a ga-esi nyere ndị be anyị aka unu na-akọ na-ebughachi ndị be anyị azụ a na-achịrị aja ụkwụ mmadụ aja ụkwụ mmadụ eji eme gịnị achịrị aja ụkwụ gị mgbe ị na-agụsị university so that ibe gị graduate ị ma graduate achịrị aja ụkwụ gị mgbe mgbe ị na-egbu igbe so that ibe gị gawa ije ị ma ngazi ije ọ bụrụ kịta ị gachaa school fụ na ọrụ adịrọ totally na ọrụ adịrọ due to na i nwerọ passion to survive ọnụma na-esu gị akọchaziri gị akụkọ ị belivo ime ife nta n'afọ jụọ many people nwere ego taa na n'igbo afụ fa taa at the age of 11 years ka m jewere boy from primary 5 from primary six ozugbo m dechakwara first leaving certificate eh, eh, first leaving this thing ka m lapụ boy school niile other school m gazi bụ adult education m kwechie sị na ebe ibe m ruru na education na m ya-eru ya m gbasịa boy bido adult education mee ihe niile ha achieve ebe a na-asị ndị mmadụ na a na-achịrị aja ụkwụ a na-eji akwa nwa two years agwọrọ ọgwụ ego who is fooling who kpata ọ ihe a ka unu chọrọ ịdị na-anụ n'ala Igbo na mpa gị mụrụ gị na nwere bụ mbọsị pụtara n'aba na ọ disappear mana ndị mmadụ eboche gị amosu ma ọ ma ị ga-enwere bụ mbọsị apụtara n'aba na ome piu wọlbus but people agwago ndị mma na mma gị bụ amosu nọ na wobusu o mma gị abụrụ amosu ọ da wobusu mana mma ndị ọzọ bụrụ gị amosu takekwa time o anyị na gị ga-ati ma ị chọọ ma ị chọrọ nwanne anyị ka anyị na gị ga-ati ọkpa na ofu traụza ị ga-ama ihe ma ị chọrọ ma ị chọrọ mesakụ na ebe a na-agwa gị tata 18 October 2025 you are my brother you are my if you like hate me because I love you mụ na gị ya tie ọkpa na ofu traụza tinye reason ebe ka mmadụ ndị pastọ were gị na-eriju afọ na-ewu na-convince gị na-atinye gị stupidity na brain God say God say God didn't say anything na ọga ife na-ekwu na-eme na Naịjirịa taa Buhari Tinubu Tinubu say Soludo say Soludo chapter 10 verse 8 said na e nweta gị ebe ị na-agba mkpụrụ mmiri ndị Agụnechemba akpọrọ gị ị na-anụ ife m na-ekwu Peter Mba chapter 10 verse 19 jidere ahịa ogige Nsụka tọrọ mpịa kụrie chụọ gị na plaza i je nwụọ maka BP Peter Mba chapter 20 verse 18 jide Gariki ebe ahụ i ji eme ọnụ na Jizọs nye gị shop kụrie ya in twinkle of eyes pedie ya Hope Uzodinma chapter 20 verse 11 jide flyover rụọ na Control no more go slow emepego Control flyover ụnụ ma ka ebe a si akpọchi moto na-eje Port Harcourt nke na-aba side warehouse nke na-ana Ọnịcha ebe a bịa blọkụ mana Hope Uzodinma chapter 20 verse 15 tinyere flyover there now no traffic Alex Oti chapter 11 verse 13 wee jide Aba ebe niile a pọtọpọtọ taa anyị anụ wee kwuo okwu sị let there be freedom in Aba Alex Oti chapter 10 from verse 12 down to 15 n'ebe a na-agụrụ m Habakuk ị na-ese anwụrụ ị na-aṅụ igbo ị na-aṅụ igbo gịnị na-eme gị baịbụl bụ bọdị na ebe ị wetara na baịbụl ị ma na ị gụfugo onwe gị na mmadụ chi ihe i chezi ịbụ mmadụ bụ ihe dị n'ime baịbụl ahụ Jọn na Pita na Holy Spirit ihe anaha afụ anya bụ scam na ka i si ekiri m na Facebook mara ma mmiri nọ n'ime foonu gị app a ka e kesi form ya oghere eghe ihe ya ajụ ma onye kere gị jụọ onye kere Facebook mụtagodo ka e si eke Facebook ọ mmiri ka akpọkọnatara na ọnụ ike ka app si abata na foonu how come ma mobile app transfer how is ka ihe e ji a-form app ọ akwa kọ mmiri ka ọgọm o fere efe nọ n'ime foonu gị i delete ya ọ pụ ị download ya ọ bịa onye Anambra steeti ka a ga-esi alụ app ị machana ka Jona si rigore n'ụgbọ gburu ọkpọ n'ọsọrọ wee rigore n'ụgbọ ị ma ka um, Josef si gbuo David ị ma ị marana ugboro ka Jizọs si chee talita kumi ị na-ekwu ị na-akọ bullshit kọgide kọgide kọọ na jizọs na virgin maria ji ọkpa si obodo ndị ọcha gbara naba ijipt ka a ghara igbu ya chineke rapụrụ nwa ọkpara ya ị ma na ihe a Nollywood fim ka ị na-agụ ife afụ ndị ọcha ma na ụmụ ha gụọ baịbụl na ha ya-ama na ọ bụ shit that they will not ever buy the idea God kere the whole world na-agbaziri ordinary mere man Herod ọsọ a white man will reason ya eh, ọ bụ na Jizọs ga-agba ọsọ nwanne m mara achapụkwa ọsọ na ndụ nke m mana onye ojii ga-eyere m prọn si ga eh, no weapon fashioned against me shall prosper a gbagbuo onye ọ nwụrụ ka unu ji wee were ndụ unu na-egwu egwu dimkpa dị ka gị onye igbo na-eto eto i nwere ihere you can't do things of your own ị chọ ka God mee ya but you are boarding flight you are eating the soup that everybody youth like you created in our land the olden days look at us using phone are we not ashamed of ourselves do we suppose to use phone African youth kwesị iji phone n'aka as of today since phone pụta they deny themselves the production of this phone 98.9 percent of e ji arụ phone si na congo apụta google what i'm saying 98.9 percent of ihe e ji arụ phone si na congo apụta but congolese kịta nọ na um, enugu na-eme fasting ndị congo na-akwado ije mecca ha je bie okwute aka na Saudi Arabia ndị Kongo na-akwado ije Israel ka o jee Holy Land ana nna ya Kongo abụrọ Holy Land ndị ọcha avụkpa anyị anya buru resources anyị na-akwụ m jegodu how many people nọ n'England today but every citizen is being paid how do they manage it? ọ i de-eche nke ahụ ị na-ajụ m bụ onye kere gị onye kere gị i chefuzie na ọdụm nweta gị na o rie gị rie ma onye kere gị kelee onye kere ya nwa enweghị idea ị bụ anụ oriri ọdụm ọdụm nweta gị na ọ tagbuo gị rie ma imeju gị kene chi nke ya eke ọgba nweta gị na ọ kụtuo gị swallow gị na-ekene chi ya na-agụziri chi ya o nwere ihe i meere m m ji asị gị nara ekele o nwere ihe i meere m m ji asị gị nara ekele ebe o ri Chidịmma eke ọgba fụrụ Ifeanyị kụtuo ya nuo ya wee na-agụrụ chi ya imeela o yes go out there work out things make things happen kedu i jizi jeli school for je school bịa mawa jijiji olololo olololo adu ihe Christianity bịa na na-ama bụ mụrụ akpata oyi hii hii ọkịta are you crazy ya bụ adịkwa gị nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị na-anụ ọnụ ahụ dịkwa gị were na poster ndị ekpere majuo shop gị niile na na-achụ gị monitor me you die do this you die monitor you die who, dey, who you dey monitor who dey monitor you ebe ihu nwere sticker monitor me you die will you think about bad governance ị ga-ama na your governor bad monitoring na-eme gị ị ga-ama na ndị house of assembly bụ your bad monitoring monitor you you die ị ma na ndị ọcha

normal call wait let me check the phone number dị na this very phone ka ị na-eme ụmụnne anyị eh? ka ị na-eme ụmụnne anyị ka ị na-eme ụmụnne anyị kedu ajọ mma a rụnụgoro ọrụ n'ezinụlọ gị kpọọ m kọwara m ka o si eme bụ onye ka ị nụnụgo na abụnụ ị fụ onye yi white ọ bịa nnọọ mee uo ihe niile a ka na-eme gị imagination na religion anyị hate onwe anyị nwa onye ga-edozi mụ na gị abụrụ ndị be anyị free ihe niile na-aza pastor evangelist reverend father bụ ndị oshi ndị oshi ndị a eh, ah, kwụsị ga ọya gị ahịa gị ị ga-aghọta eze akụ na egwu sọ ya ga ahịa gị ebiri oge sọ lab test 1.something million ị nweghị ya ị ga-aghọta that eze akụ fụrụ gị n'anya ị ghọtago you go understand gede ị ga-ekpe ekpere nwụọ mmiri niile a sị gị na-agwọ ọya you go body go tell man ị ma na nwere ekpere i jinugo dozie isi gị na ị chọọ idozi isi gị dịka nwaanyị na ị ga-eje na saloon mezie ya otu nwunye Goodluck Jonathan si emezi isi ya ka e si emezi nke gị otu ndị reverend sisters si emezi isi ka e si emezi isi gị ụwa adịghị different nwerọ shortcut n'ụwa enweghị any shortcut anywhere ụwa nwere due process chineke kere ụwa kechara ụwa fụ ihe niile o kere n'anya fụ everybody n'anya ihe fọ mụ na gị bụ ihe anyị ga-eme ka mmadụ phone number dị na this my second phone so marakwa echi niile na anọ m na lokoja anyị ga-ezukọ na biko onye na-akpọ akpọ na phone anyị ga-ezukọ na Lokoja tomorrow tomorrow by 9am n'Igbo hall na Lokoja abụghị na ọsọ bịa na ụmụnne anyị na-arụ power bank eh? na ụmụnne anyị na-eji ebunatacha electric keke na China ebe a 7 hours journey nkịtị on air eh? mụ na gị ụdị ihe adịghị achụ mụ na gị ụra na ihe na-achụ anyị ụra ebe a bụ ekechiri gị onye ji gị atọrọ gị atọ ekene ụdụ ha eje bunite ụlọ mụ n'oche onye pụta omerụ na anya ya oke nwa na ya Elijah Enugu na agwa gị na anya ụfụkọ na-enwe elu nwa baby virgin ọ bịa kịta ba na-asị ee eh, emere gị otu a emere gị anya otu ị daa ndị mmadụ ada eh, eh, Elijah Enugu na akọndemwago ndị mmadụ ịda n'ala ada ya na refel okwu a bụ nwa virgin na-eme anya ka anyị egbe ndị mmadụ ada ọ gị bụ onye ori ọlọ gị bidoro ihe a niile mmadụ niile ka a na-ebufute na adoration na mmiri na-ama ha na pọtọpọtọ na-enweghị human conscience ụmụ nwaanyị nụrụ di ụmụ nwaanyị mụgoro nwa ndị ụnụ na-ana iyi n'obodo erigo nne mmiri na-ama ha na-awụ n'elu bụ ọ gị bidoro ya n'Enugu State bụ onye ala ya sọkọta ezi ya kpụrụ nkata gwụ ya okwu n'ọnụcha bụ ndị ori ndo ndị ori ji ụmụnne gị emere business every Friday na-eme adoration ndị NEPA na-enye anyị ọkụ na-enyekwa anyị ọkụ steady otu unu si enye anyị ekpere steady ọkụ electricity bịa na-arụ ọrụ n'ụwa niile esikwa otu unu si enye anyị ekpere free everyday enye anyị ọkụ free ee ite okporo ụzọ korota bụ ihe reduziri accident n'ụwa niile otu unu si enye anyị ekpere everyday ndị gọọmenti esikwa otu a enye anyị ụzọ free ndị ọjọọ ndị oshi license unu nyere ndị gọọmenti a na-egbu anyị na jizọs ga-ekpuchi anyị n'ọbara jizọs unu na-emere anyị ekpere free every week mana ama enye anyị ọkụ NEPA free a na-ebunye ụmụaka ndị ọcha moto free a na-akwụ ụgwọ for 15 years igo phone a n'obodo ndị ọcha enye gị 5 years ịkwụ ụgwọ phone mana mụ na mụ na-emebe anyị gbakọ 2 point something million wee je go phone once anyị bịara ụwa ahụ na-akọ bullshit na ndị mmadụ na-ada n'ala ọlọ gị bidoro ya na you start am na-amagharị chorichori ka ọsa n'elu altar na-ebunye iron a fọmụ na China sị na ọ sacrament were achịcha eyere eye tinye ya n'ime na-asị na onye ọcha nwụrụ maka gị shame on you Africans the creator of the universe never introduced his son to you man brought it to you shame on you But our ancestor founded the creator. They already encountered the creator. Ọ ya Chukwu. Yoruba call it Oluwa. Edo call it Osalobua. These people deceive you, manipulate you, turn otu ndị Igbo si agọ ọfọ tụgharịa ya into Catholic Church. Onye Igbo bụ ọ pụta were ọfọ wenye ya enu. O kwuchaa onye awa ya. Ha je turn-ụọ ya were achịcha. ha were achịcha ewenye ya elu ha kwụcha ha nyawakwa ya otu anyị si anyawa ọjị ndị igbo bụ ha were nkwụ ọkụ atụọ n'ala ee bịakwa mekwa the same thing sị na ahụ na ọbara kraịst onye bụ kraịst kraịst bụ nwanne gị famili ya ka ekosi wee chizi so so a whole great man like kraịst famili adịghọ o nwezi ụmụnna who is fooling who now who is fooling who akpọla anyị isi kwanye na religion na-alụ ihe na-efe n'elu na i je china i mee i mee ọda for food drone eburu nni butelu gị ebe ị nọ ị nọrọ ebe a na-epigharị n'ime matiu na luk ị nọrọ na naijiria na-epigharị n'ime efishan si na efishan baa na eh, eh, eh, hezikaya sọ gị gụwara baịbụl ị ma na baịbụl ị na-agụ bụ job opportunities na china they don't read it ị chọọ i produce king james bible ebe na ị ga-enwe memorandum of understanding with king charles from the family of queen elizabeth all their fathers had copy king james the first homosexual enwe in england king james google it now we are no longer questioning the europeans the reason why they kidnapped us because they tagged us evil they tagged us evil ajọ mmụọ na-achụ gị achụ keduzi ihe a na-eme gị na naijiria emebeghị mụ nwa kedu ihe mere gị na naijiria emebeghị m ọ agụụ nke gụrụ m n'obodo ihe ọga m ji duo m ụnọ 15,000 100 naira 1 rapa 10,000 na 100 naira 5,000 dị n'elu ka ọga m ji setụlụọ mụ m bụrụ ọga na ọnịcha anyị nwa na-egbo digestive biscuit wunye oh, some of you amụrụ ọfụrụ gada amara egbo digestive biscuit iwunye ya na anyị goro ya mgbe ahụ ọ dị ka ọ 3 10 naira ọ 4 10 naira wunye ya na efere gbuo ya mmiri o dee ọ dị ka akamụ m gbuo ya ṅụọ m bulu ọnụ kedu afụfụ ị na-ata kịta eze akụ agahụ onye ọzọ na naijiria agahụ o kọndishọn a ka anyị cha ga-esizi ndị ụka werezie ya anyị tabada afụfụ onye bịazi were nke a nye testimony we don't need this type of testimony anymore our mate na Europe bụ a dị ime fa enye mma fa ego maka na a dị ime fa amụọ nwa ebutere ya child support nye nwa free education free health care ihe eji wee nweta ọrụ bụ age at the age of 16 years ọrụ na-eche ya o bido part time job we want to live the same life if the church love us let, us, let them unite us together and fight the government to give us all these things but church can never do it church a na-agụrụ gị na agọzi jebez what if onye bụ jebez jebez na anambra steeti mana manchester city today na nwaanyị dị ime taa na-enyere ya ego nwanne m nwaanyị Ifeọma na Anambra dịzi ime gwe na agọzi Jabez na ga-agọzi ya what kind of wickedness is this religion tinye na Africa tinye na ala Igbo and mara amara na Africa ga-adị liberated n'ụwa bụ from Igbo ka ọ ya-ebido ka mark this word bondage ndị ojii nọ from an Igbo without you onye Igbo ịpụtara ka liberate Africa Africa ga-anọgide n'afọ wow I'm telling you oke amamihe ji Chukwu Abịama nyere anyị kedu ihe na-agabiga gị na iji agbagharị ekpere mmadụ bụ eze akụ agabiga ebe m bi na ndịda Amaka House dị na Akụzọ side Holy Family ụnọ na-abụ anyị bata ya otu imepee the door ka ikuku ọkụ kufusie ị nọ n'iro for one hour 30 minutes ikuku ọkụ kufusie ụlọ jụọ oyi wee banye n'ime mesịa emegide emegide mepee ebe a na-awọchị bọọlụ na Philip Onye na machine pass mepee anya ebe a na-ekiri bọọlụ na na 50-50 naira mgbe ahụ agbasaa bọọlụ m kpochie onwe m n'ime ebe a lalụ there na Philip nọmba 7 Philip Onye na machine pass onye ọzọ kọọlụ gị nke ya gịdị ma nkweta agụụ na-agụ gị ị chee na ọ gụghọ m ọ gụrụ so many people nọ here so ọ bụrọzi na gị ihe na-eme gị bụ Nigeria and this type of testimony anyị na-eme bụ nye rubbish that is why we die young ihe niile eze akụ na ha akụkọ kịta ka o si taa afụfụ ị kọọlụ m nke gị na ụfọdụ n'ime ụnụ rechaa ahịa mbugharị ị kọọlụ m nke gị na ntikwa ihe niile na-short our life because we are overstressing ourselves ụmụnna anyị na-arụ ọrụ na UK arụ afọlụ ha mmadụ one ka alụfọ many of them na-arụ three jobs to meet up the expenses in Nigeria not for them to feed themselves to meet up expenses fa na-eme maka onye ọbụla nọ n'obodo oyibo the form of government of a family ọ bụrụzi ihe na-adị na family n'isi nọ n'obodo oyibo do you know how many of our people dara n'ụlọ ọrụ n'Europe go and make inquiry ma mmadụ one dagolu n'ụlọ ọrụ n'Europe onye ọcha chi fo ụtụtụ ha ncha niile a na-aga ka ndị army kpom kpom kpom ọrụ chi fo be anyị onye be anyị ejewe ekpere wee na-agụ anọ m n'etiti gịnị ka ị na-agụ na-ekwe chi fo ndị be anyị ejewe ekpere a na-ekpeta ekpe na ekpere ị yara iji ekpere dozie isi gị ị chọọ ịpụ jee occasion gị nwa nwaanyị na maka ụnụ ụmụ nwaanyị ka ọ ka n'isi ụnụ na-enwe mirror kpachacha onwe gị dozie onwe gị dị mma practical otu a ka ụwa dị onye ga-akpacha gị ka ị yara nwee accident na ebe ị na-eje bụ na a ga-enwe a good driving system nwee good motorable road nwee standard traffic light nwee standard car na-abụrọ expired car a na-ebunata here that is the only solution ga-enye gị security nwee cameras everywhere ụmụnne m a na-anwụ ọnwụ mmadụ ole nwụgo na Mediterranean Sea na otu akụ ụka otu akụ ụwa si arụ ọrụ no mana ndị fada abịa na-agwa anyị n'ọkụ ụwa adị na ene mata ya si eze akwa ha ma mgbe ọ gbacha bụ e nyere 15,000 mechezi bụrụ onye nwe ma four four decking na Ọnịcha rụkwuo ma ụlọ ọgwụ for ụmụ ogbenye na ene mata ya si ezak ya ma mgbe ọ ga eche ọzọ the fucking shit testimony ahụ echezọ ya we don't need it we want a land whereby our children will live a good life whereby pregnant mothers will be respected in africa a pregnant mother is hawking something in africa nwaanyị dị ime life and death nwaanyị ọ